ndị be anyị ekene mụ ụnụ ndị be anyị ekene mụ ụnụ nke echi ya zọrọ ihe anyị akụzi n'ụbọchị taa bụ ihe a na-akpọ spirituality spirituality of totus tuus gịnị bụ totus tuus na latin totus tuus bụ ihe ndị oyibo na-akpọ i am totally yours

personal devotion ya devotion to the almighty devotion to god ana m ewere onwe m rafee gị n'aka were mmụọ m rafee gị n'aka were ihe niile m nwere n'ụwa rafee gị n'aka tinye gị n'aka ka ị chekwaba m ọ nya bụ totus tuus without reservation mgbe kraịst na-akpọ ụmụazụ ya he was calling them out of their profession ihe ha nwe ihe ha na-alụ onye a kpọọ o sobie totus tuus i am totally yours o sobie hapụ ihe niile ọ nwe sobie o nwere nke ọ ya weta o nwere nke a ga reserve a hapụ ihe niile a mee ya abandon sobie the desert fathers the same thing totus tuus ọ chukwu ka ha na-eso hapụ ihe niile ha nwere jụọ akụ na ụba niile jụọ everything sobie ọ nya bụ totus tuus spirituality of totus tuus ya na ị ya ewere onwe gị n'ụbọchị taa kpọrọ mmụọ gị niile were ihe niile ị nwere rafee chukwu n'aka kpọrọ mmụọ gị na obi gị niile obi ọcha gị niile rafee chukwu n'aka jebere chukwu ozi maka na ihe ụfọdụ na-achọ n'ụbọchị taa sọsọ akụnụba akụnụba ihe nke ya mere ihe nke ọzọ eme ị nọkata n'ụka because the intention i ji ya nọ n'ụka bụ ka i bute ike ị nọkata nọkata ọ bụ na things aworkụrọ out gbapụ gbakpuo na omenala ị nọkatakwa na omenala ọ bụ na ego abịarọ ị gba i si na omenala gbapụ gbakpuo n'ihe ọzọ

nye Chukwu n'aka without reserve hapụ ajọ ihe niile dị n'ụwa maka o nwecha ndị nọ n'ajọ otu dị iche iche n'ụbọchị taa na-eme ajọ ihe dị iche iche na-egbu mmadụ na-eme ajọ ihe dị iche iche ha achọghị iwe onwe ha rafee Chukwu n'aka mana ha fụkwa mmadụ mmadụ ibe ha asị nwanne ya emekwana ihe dị otu emekwana ihe dị otu ahụ uru adịghịkwa na ya uru adịghịkwa na ya ọ nya ka St Paul si na book of Romans chapter 7 uh, Romans chapter 7 from verse 15 downward ọ sị gị I do not do what I like to do but instead I do what I hate ọ na ọ dịghị eme ihe ndị ahụ ọ chọrọ ka ọ mee mana eme ọ na-afụ onwe na-eme ajọ ihe niile ahụ ọ chọrọ ka ọ mee ọ wee bụrụ the sin that lives in him mana mgbe ihe niile anyị anọ wee kwụsị bụ iwere onwe gị decide ọ gị nwa ya-ekpebi n'ụbọchị taa gị nwa ya-eji aka gị kpebi were onwe gị rafee chukwu n'aka were ihe niile ị nwere rafee chukwu n'aka were mmụọ gị niile rafee chukwu n'aka dịka nwa ele na-achọ mmiri ọ ya-aṅụ obi m na-achọ gị dinwenụ m I have decided to obey your law, your precept, your command until the day I die. That is the prayer of psalmist. Ekpele a psalmist ị were onwe gị rafee chukwu n'aka those evil that rule you those demons those evil those laws those evil desires that rules you will run away from you o si n'ime gị pụọ mana n'ụbọchị ị ya-ekpebi n'ụbọchị taa were onwe gị godi rafee chukwu n'aka totus tuus i am totally yours ọ ya ọ mean personal motto saint paul eh, saint john paul the second i am totally yours ị na-echeta n'ụbọchị taa and again remember death so that you will not sin chetakwa ọnwụ ka ị ghara ime njọ were onwe gị were ihe niile rafee chukwu n'aka chukwu m ekwere m esekpuoro m gị echekwubara m gị afụrụ m gị n'anya ayọ gị mgbaghara maka ndị na-ekwerọ ndị jụrụ isekpuru gị ndị na-echekwubarọ gị na ndị na-afụrọ gị n'anya n'ụbọchị taa ana m ewere onwe m rafee chukwu n'aka were mmụọ m were ezinụlọ m were ụmụnne m were nne m were obodo m were ụwa niile rafee chukwu n'aka totus tuus we are totally yours the almighty amen okay ndị be anyị ekene m ndị be anyị ekene m unu i'm asanke fm eze mmụọ reporting from los angeles california na-ewetara unu little spirituality of totus tuus one love